ko min y'a sɔrɔ ne de bɛna ɲɛfɔ aw ye 2016 arasa ko ko bololanɛgɛ tɛ se ka ko jama bɛ se ka wele cogo di k'a fara ɲɔgɔn kan o de kama n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna bi n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka arasa faamu ko n'o kɛra o bɛ diya ye walahi n bɛ ka min fɔ n bɛ tunga de la a ko n'o kɛra o bɛ diya ye parce que an bɛ ɲɔgɔn an bɛ gundo bɔrɔtɔ sa dɛ fo ka taa fɔ k'an sera a ko n'o kɛra o bɛ diya ye ɔ mais morikɛ n t'a dɔn n'a somɔgɔw tulo bɛ ne la ou n'a yɛrɛ tulo bɛ ne la dɛ morikɛ min y'a dilan dɛ a bɛ sikaso mara la dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ dani dɔn tulo bɛ n na ɔ min yɛrɛ fana ye afɛri in bɛɛ kɛ k'i lase morikɛ in ma o fana o bɛ o bɛ sɔn ka n lamɛn a ko n bɛ jama n b'a wele k'a d'i ma a ko n b'a f'i ɲɛna an bɛ bamakɔ yan an bɛ mali kɔnɔ an bɛ mali kɔnɔ yan ɔ n'i ye jama wele fura wele k'a d'i ma i bɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ tugu i kɔ jama min i bɛ ka ma labɔ perezidan tɛ mali kɔnɔ min y'a labɔ arasa a kɛra wa a ma kɛ a kɛra wa a ma kɛ ɔ bololanɛgɛ dilanna k'a di arasa ma arasa ye nin bɛɛ kɛ ka kanpaɲiw bɛɛ kɛ sumala nɔfɛ k'a ka dabarabayaw bɛɛ kɛ bololanɛgɛ in ma tunun dɛ arasa ma sigi ka maa min yɛrɛ kɛra sababu ye arasa ma wale ɲuman dɔn arasa ma wale ɲuman dɔn maa min kɛra sababu ye arasa ma wale ɲuman dɔn walahi peut-être a tigi tulo bɛ n na ɔ senadi ma fɛn min fagara arasa m'o dɔn arasa ma a tigi wale ɲuman dɔn arasa ma segin ka taa morikɛ fɛ yen parce que arasa kafara yadala a fɛ fɛn bɛɛ sɔrɔla miliyɔn kɛmɛ sabaw sɔrɔla kɛmɛ duuru sɔrɔla fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔla

sungurubaw fɛ yen a tora ka sunguruba ɲini na a bolola nɛgɛ in tununna maliyɛnw n b'a d'aw ma detaye la aw bɛ taa 2017 bolola nɛgɛ jannin dɔ tun bɛ kɛ arasa tɛgɛ yan na bolola nɛgɛ jan a ye taa ka foto ɲini ne ko ten aw k'a lajɛ bolola nɛgɛ in an nana a ko ko ah dani ko n ka ba arasa ko ne ma ko n ka bagi dɔ tununna k'a ka gɛlɛn n ma kojugu ko bagi in tununna n bolo k'a ka gɛlɛn n ma kojugu komi n t'a dɔn n b'a a ye cogo min na paseke bolo min ye si don mɔgɔ la ka baara kɛ arasa ye hali n'i ye diɲɛ di arasa ma arasa tɛ se ka segin o fɛ yen ɛɛ ni mɔ n'i ye ɲuman kɛ n'i ye ɲuman n'i ye ɲuman kɛ n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye diyagoya don ɛɛ wura dusu ka ɲuman kɛ ne ye ne kɛlen hɛrɛ sɔrɔ ne ma segin ka taa wura dusu wale ɲuman dɔn ɔ gɛlɛya ye ne minɛ wura dusu est ce que danga b'o kɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ milliardaire a b'a ɲɛ ne ye bilen yan parce que ale ye ne dɔn ka ban ne fantannama ni ne faama ale ye ne dɔn ka ban a y'a fɔ arasa ye bi de mina bɔ n'a ye maliyɛnw bɛɛ bɛ arasa kɛlɛ i diminen bɛɛ bɛ se k'i da sago fɔ arasa ma i diminen mais arasa maa o maa bɛ arasa kɔ u bɛɛ bɛ taa kelen kelen n'u ma taa i b'a fɔ n ma ko tu ɲamɔgɔden tatɔla filɛ parce que sabu min kun b'a la ne filɛ ka sabu de fɔ aw ɲɛna arasa b'i sigi bololanɛgɛ ko in hami min b'a la bi a t'a dɔn maa min b'a dilan ka d'a ma bololanɛgɛ in hami min b'a la diɲɛ kɔnɔ bololanɛgɛ in hami min b'a la a tɛ diɲɛ maa si la a b'i sigi bololanɛgɛ in hami min b'a la a tɛ diɲɛ maa si la aw b'a ye arasa kalimelen don sisan dɔɔnin a bɛ mɔri minnu fɛ baara la ɔ o mɔriw a n'a bɛ soma minnu fɛ olu bɛ ka min fɔ a ye o de ta ka ɲɛ mais fɔlɔ min dilanna ka d'a ma bololanɛgɛ in de tununa arasa bolo a y'a fɔ ne ye ko dani n t'a dɔn bololanɛgɛ in tununa diɲɛ fan o fan n t'a dɔn bololanɛgɛ in tununa cogo min na mais a kɔni a ma don a détail la mais ale t'a dɔn ko ne b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ko n ma ko bololanɛgɛ in ka gɛlɛn ma kosɛbɛ ko a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ eh, ala a ko n ma ko bololanɛgɛ in k'a ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ n'a ka gɛlɛn ma ɔ n ko mɔgɔ min y'a dilan o tɛ se ka dɔ dilan ka d'i ma wa maa min ye bololanɛgɛ in dilan ye o tɛ se ka dɔ dilan ka d'i ma aa arasa ma ne jaabi o yɔrɔ la dɛ walahi ja a ye hɔrɔnkolonya de kɛ o morikɛ in na min ye bololanɛgɛ dilan ka d'a ma hɔrɔnkolonya jamaw bɔlen kɔ aw bɛɛ b'a dɔn a yɛrɛ seginna ka na min kɛra sababu ye a ko ko non k'ale ma dɛ ko c'est pas possible bilahi a bɛ n ni kuranɛ cɛ ko c'est pas possible mɔgɔ min bɔra mɔgɔ minnu b'a kɔ aw b'a ye hali ni arasa tun bɛ bɔ kare kɔnɔ mɔgɔ b'a kɔ mais depuis bololanɛgɛ in taara don min na bololanɛgɛ in taa wagati basi ninnu caman ye da tilaki conflit kɔmansera ka na wa conflit de bɛ to senna sa fo yɔrɔ min o de kama ko hali na b'a kɛlɛ parce que ne b'a secret dɔn o de kama souvent ne bɛ dimi a kɔrɔ mais ne b'a ne b'a dɔn nin fɛn min b'a kan dugukolo sanfɛ i m'a ye a kɛra fatɔ ye a b'a jula kulusi a b'o fara fiɲɛ bɛ dɔ fara a yɛrɛ bɛ dɔ fara mɔgɔ bɛ taa u yɛrɛ a yɛrɛ bɛ dɔw gɛn c'est comme ça affaire in kɛra ten a tiɲɛna dɛ affaire in tiɲɛna pewu ka n'a traumatiser o bololanɛgɛ tununa muso minnu nɔfɛ sunguruba so arasa ma se ka taga o sunguruba ko dabila i mago sara sungurubaw nɔfɛ warasa kelen bɛna mun kɛ warasa kelen o bɛna mun kɛ n m'a fɔ dɛ bɛɛ bɛ se k'i hakilinata fɔ mais cɛ o cɛ ye nɛni kɛ n b'i bloqué dɛ parce que n y'a fɔ n ko nɛni tɛ yan sun na an bɛ kuma de argument contre argument moralement contre moralement dusukunman contre dusukunman kungoloma contre kungoloma an bɛ kuma ten